aa kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene muli bwanji ife tili kuno kwanu ndi a moyo amwene zinthu zikusuntha basi ndipo pang'ono ndi pang'ono masiku akuthera ku chitseko zinthu zikamatere pena zikumandipatsa nthumaza chimwene zilipo zinthu zina zimene ifeyo obwantasa tidawalonjeza ku banja lathu koma tsopano nthawi ndiye ikupita namba tsopano kuvomereza zija zoti ukanama sikuchedwa kucha ee ayi Kweze Buses chombo chija cha pansewu, bus yokhayo imene yatsala yodalirika kwathu konse kuno, ikupitirizabe kuyenda bwino kwambiri pakati pa Blantyre, Lilongwe komanso Mzuzu. Pajatu ndikumakamba achimwene kuti mwezi uno wa September, chombo cha Kweze chiyambanso kuyenda mtunda wa pakati pa Blantyre ndi Mangochi. Kafadala wachita kunenetsa kuti uwu ndiye ndi mwayi wake woti akaone nyanja ku Mangochi. Munthu wina achimwene penapake m'mutu mwangamu mumayenda kachisokonezo choncho. Mmene ndakamba za Kafadalamu ndangokumbukira kuti paja anali ku mademo posachedwapa, kd mademo akuti okakamiza kuti mabwana kumtundako atule pansi maudindo akanika? anadzawatenga akd ochita zionetserowa malume jeremani wa madiredi koma pobwerera mwanjawa kafadala ayenda yokha chipwirikiti chimene chinalipocho akuti sizikudziwikanso kuti kodi azinzake amene anayenda naye popita zawayendera bwanji wabwera nsapato ya mwendo umodzi alibe kd ali mbuu ngati anayamba kaye amulongedza mu mgodi wa fumbi kochiuzira ku lilongwe kumufunsa kuti ndiye chikalata chimene chinalembedwacho kuti chikaperekedwecho chaperekedwa akuti sakudziwanso kuti chili ndi ndani wayenda nacho bwanji aliyense kunali phazi thandize kuthawa Pano zionetsero zikamatha mwa mtunduwu ndikumachita mantha kuti kodi ndiye kuti tikulowera kuti? Kwa kanthawi ndithu Nyasaland wakhala ali dziko limene anthu ake amasangalala ndi ufulu kuphatikizapo ufulu ochita zionetsero. Lero lino anthu akamatuluka ndikumanena kuti mudzikapanga zionetsero kwanu komweko osati kuno, zikumandichititsa mantha ndisaname. Ndikumadzifunsa kuti kodi aa tayamba kudulirana malire eti? Awa ndi auko, kuno ndi kwathu makamaka izizi zomanena kuti simungamapange zionetsero kwathu kuno muzikapanga kwanu komweko kumwerako zimenezo achimwene sizikufunika kuzisekerera ndi zoopsa kwabasi zimagawanisa dziko ndipo mathero ake sangakhale abwinoyi ndi nkhani zooneka ngati zopepuka koma zimakhala zanyamula uthenga waukulu kwambiri Madala ena atayambaponso ngati zimenezo kumanena kuti abale athu akupangidwa chipongwe akafuna kulankhula m'chigawo chakuti, ndiye inu a m'chigawo chimenecho amene mukukhala nafe m'chigawo chathu chino nanunso musachite mfweeyi tikukhaulitsani. Zikangotero, chisokonezo achimwene. Ndikudziwa mwina mwake mudzidabwa kuti kodi ubwande, mademo akuchitikabe kumeneko? Eya, akuchitikabe, ngakhale pena pake ndakamba kale kuti zasanduka mgodi wa ena ake amwene. Tikwachitseni tikayende ku msewu basi. Ganizo la zionetsero? Labwino ndithu. Mavuto amene tikukumana nawo ndi enieni ndithu. Moyowu ukulimba, uli pamoto inde. Koma ena ake za mademozi ndafotokozanso kuti ayamba kuzitenga ngati ntchito tsopano. Mwezi ndi mwezi kumasiyitsa anthu ngati kafadala zochita kuti aah tiyeni kumademo! Zikumadzaoneka ngati zolinga zoyendera kumsewu zikumakhala zosiyana amwene. Ena ake ali ndi zolinga zawo ndipo akumagwiritsa ntchito anthu ngati mwanja wa akafadala awa kuti zolinga zawozo zikwaniritsidwe. Ndimaseka posachedwapa achimwene, mademo atakanika kale mmodzi mwa anthu okonzawo akulankhula ndi mabwana ena a mpingo ujawo pa telefoni kuti, Mwaonatu, nkhondoyi tikumenya tokha, simutithandiza, olo ndi ndalama yomwe simukutulutsa mabwana. Mwaonatu anthu awa, kupanda kuwagwedeza, ndithu simudzawina pa masankho akubwerawa bwana. Kumvetsera zimenezi, ineyo ndi Kafadala ndi pamene timadziwa kuti oo, kodi nkhanizi zikuyenda motere eti? O Kafadala nsuli izo, akulimbikira kumenya nkhondo imene siyikuwakhudza ayi. Chimakhala choseketsa achimwene ndi choti, kulimbana kumene akumalimbana anthu wamba ngati Mwanja wa Kafadala, kudyetsedwa utsi okhetsa misozi konseku, zonsezi zimachitika eni ake enieni amene zikuwakhudza ali phee kumangoyang'ana kudikirira kuti amve zakuthaitha mademo pakadali pano akumachitika chifukwa choti pali mabwana mitundu iwiri ena akumapereka ndalama akuluakulu tiyeni tisokoneze chinthuchi chiwagwere anthuwa mwina mwake tikhoza kuchitenga kumbali ina ayinso kuli mabwana ena amene amaperekanso ndalama kuti anyamata ndalama izi tiyeni tikawagende makapa akuchita zionetserowa osawalola ayi angadzayambe kuona ngati moyo ndi wophweka ndiye tokha tokha amene sizikutikhudza tikumapezeka tikukumana ku mzinda kumenyana kugendana miyala kutafunana kwabasi koma nkhondoyotu si yathutu iyi eni ake ankhondoyo ali mmakwawo akuti kudikira kumva malipoti kuti zayenda bwanji mademo anthu akumachita ali ndi kampeni kumphasa atalandira kena kake kwa ena ake kapena akufunitsitsa kuti ena ake apereke kena kake zolinga za mademo zimakhala ndithu za nzeru koma opangitsa mademowo amakhala adyera ofuna kugwiritsa ntchito anthu wamba fe pofuna kukwaniritsa zofuna zawo mademo akumadzalowa madirama achimwene kumadzifunsanso kuti kodi mwati ndiye cholinga chake cha mademowa tikuti ndi chani kwenikweni akuti a awawa achoke alephera okay chabwino ndiye kuti tayika ndondomeko yabwinobwino yoti zitati zachitika awawa achoka ndiye kuti chotsatira chidzakhala chani Ah, aya koma achoke awawa basi atikwana akuba kwabasi Kodi nanga tayika ndondomeko zotani zoti kuba kudzasiyike kwathu kuno enanso akabwera m'malo mwa awawa? Kodi tikunena kuti basi njira yokhayo yokonzera zinthu ndi mademo basi? Wina aliyense akamakamba nkhani izikhala mademo basi? Ayi, ayi, a koma awawa akuba achoke basi! Okay, zinthu zakwera mtengo kwambiri inde, moyo ukulimba, achoke. Koma ndiye akachoka, zinthu zisiya kukwera? Mwanjira ina achimwene, tikuchita mademo amene sitinakhale pansi kupangana kuti mademo amenewa zitati zatheka awa apita, chichitike ndi ichi, ayi ndithu tikungoyang'ana za lero basi, bolani zitheke achimwene. Za mademozi kwa zilumika ziwiri tsopano takhala tikuyenda koma kumangokhalira kubwira utsi, nkhani yake ikumakhala yoti aah awawa alipowa ankapanganso zomwezi mademowa, wanjiwa a Timoteo ndi gulu lake, achina Balakisi ya kwa Nsundwe ankachita zomwezi zinthu zidawayendera, ifenso tiyeni tichite zomwezo. Chinthu chigwa ichi, kumaiwala kuti nthawi zinali zosiyana, zochitika zinalinso zosiyana. Inde, nkhani yoti ena mademo adachita zidawathekera ndi yoona ndithu. Koma sikuti mademo alionse ochitika pano amene abale zipaso zofanana ndi zimene adabala m'mbuyomu. Izizi zikufunika kukhala pansi kulingaliranso mozama. Tizitani? Nkhani zina zimene tikumachitira zionetsero Kodi bwanji tipeze njira ina imene ikhoza kutithandiza kuti mwina mwake zinthu zikhaleko ngati nkhasako? Anandikakamira kafadala akuti obwande inu, tanenani njira zinazo zimene zingatithandize kuchepetsako mavuto ena amene tikumana nawowa. Ndiye ndinamuuza kafadala kuti ndingonena ulere. inu kumademo kumakalandira komanso okonza zionetserowo akumadziwa ndithu njira zina zimene zikhoza kuwathandiza kuti amveredwe mwachangu koma asankha iyi ya mademoyi chifukwa njodyetsa ya mademo kwa ife malovafe ndiye eh ikudzaoneka njodyetsa ndi zomanena nazo kuti mukuonatu ife anyamata anu tikumenyerani nkhondo apapa koma mabwana kuchipaniko simutithandiza yayi ife tili ndi anthu koma tilibe ndalama tiponyereni ina yache oho okay kani nkhani za mademozi nzochoka ku chipani eti ndimadabwatu ine kodi iwe barman munomo ukhoza kupezeka nazo zigege eh mkamwamu amwene mukuoneka kuti mukulemera kwa basi ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sunga mpenzi